ị na-azụ afịa ebe a mụwa na dịka onye nchịkọta onye isi ga president if to say so kee ihe a na-akpọ afịa kee ihe unu na-eme ebe a um, afịa ya anyị were ya afa anyị nyere ya bụ ka anyị gbara mbọ ka anyị gbara mbọ ife anyị ji baa ya ka anyị gbara mbọ bụ na anyị bidoro afịa na 2013 that 2013 anyị na-ama na-eji ya nwayọọ nwayọọ anyị anabata ndị awụsa anabata ndị igbo so anyị nechazi wee baa ya afa ka anyị gbara mbọ onye chọrọ ịgba mbọ bịa gbaa mbọ ị ghọtago ife dị na ya ebe ọ dịdị mma Sundays anyị na-ahapụ enwere ebe onye ọbụla n'ebe a nwere ebe ọ na-azụkwa ebe dị iche iche so mbọsị ụka anyị anọkọ ọnụ bịa na center of Nnewi ebe anyị chere na etiti Nnewi bụ Uruagu bụ roundabout anyị nọ n'ebe anyị azụọ ya mbọsị Sunday Sunday um, other days onye ọbụla ejechichaakwa ebe ọ nọ so etu a ka anyị si azụ ya

ọọ ego ka a na-abịa ime n'ahịa ọ bụghị ịbịa ikiri ekiri ahịa a ọ na-agara ọnụ ka ọ na-adị cheap ọ na-adịkwa cheap at least onye bịa kee etu i si ama ndị na-ego ahịa kee etu i si ama quality ọ based on experience na nweghị ihe ị ga-ebido from first day at least before you rute this stage a gaghị aghọgbugodi gị then as time goes on you na-enwe the experience ọkwa ị na-aghọta so nweghị ihe a na-eme once or continuously na-ebido the experience nweta ihe ị chọrọ so ya sị ka ndị be anyị na-abịa ahịa ma ha ma ọ bụ na ndị chọrọ igo ihe dị cheap ha ọ ka ha na-abịa abịawanụ definitely at least ọ na-adị good ị na-apatronize ndị dị gị nso instead of ị na-aga ụmụ boutique a because some of them na-abịakwa ebe a pick some certain things gị wee chee na ha gara asa ịga bute ya mana ọ ebe dị close like this ha na-abịa eweta ya afa m bụ Ogbonnaya Ezikpe ana m azụ afịa ọkịrịka otu eko na bidoro na weba ndị mmadụ na-amata ihe small small na anyị na-azụ afịa obere obere ka m na-asụ ya n'okwu igbo na anyị na-azụ afịa ghọtana anyị wee na-azụ ya na-azụ ya sọ mbọsị ụka ghọtara ya na-azụ ya mbọsị nkịtị anyị nwegasịrị shop anyị n'ime afịa mana mbọsị ụka anyị na-azụ afịa ebe a ọfụma ọfụma ghọtana so unu nwere shop unu n'ime afịa unu na-azụ other days Kee side ọ bụ na shop gị dị? Most of some men, men bụ n'Ọnịcha, ụfọdụ bụ n'ime eh, Nkwo Nnewi. Mana gị nwa i si Nnewi abịa ka i si ebe tere aka abịa? Si mụ si Aba abịa. I si Aba abịa? Ụbọ, oh, every week or every, every Sunday? Sunday, every Sunday. So after ana m emekwa m supply, m zụsịa ebe a Sunday, and ejezie m another state. Sunday abatakwa m. Wow. So i si Aba abịa all the way from Aba. Yeah. So okay, ọ ga-agwa anyị ahịa a dị profitable to you people. Like unu na-ere ọfụma. Anyị na-ere ọfụma because since anyị bidoro ya ọ na-aga ọ na-enyere anyị aka in short ọ na-enyere anyị aka ọfụma ọfụma because e nwere people e nwere ife ị ya-eje na boutique ewetana igo ngala ọnụ mana ebe ebe e nweta very cheap that is why it's moving ọ na-aga ọfụma ọ na anyị na-ere akwa cheap ebe a better than ebe niile na-azụ afịa na Anambra State anyị na-azụba ahịa akpụkpụ canvas eh, afa m bụ Tochukwu Ezeukwu but ihe e ji wee mara m bụ aka ego and a bịa na Nnewi ihe e ji wee mara m bụ Idu 1000 eh, Ọnịcha ka m si abịa but ahịa a na-azụ ebe a na na-atọ m ụtọ because na azụọna m ahịa ebe a na for 3 years now ka m bidoro bịa and ihe a na-eme ebe a every Sunday na-atọ mụnwa bụ aka ego ụtọ nne so ị na-akọwa na i nwe shop nke gị na Ọnịcha yeah enwere m shop na Ọnịcha so every Sunday i si Ọnịcha abịa ebe a yes every yeah every Sunday m na-agba moto buru ahịa si Ọnịcha bịa ebe a bịa ree ahịa kee ebe i si ebute ahịa gị ee eh, esi m Ọnịcha na-azụbata ana m atụ ahịa from China na-ebunatazi ya na-abịa Nnewi ebe a bịa na-ere ee ị ma na ihe dị n'ahịa a na-ere bụ jeans a na-ere bụ ọ dependịrị the price ị ghọtara anyị nwere nke garara ọnụ nwekwa nke dị ọnụ ala but na nke anyị na-ere ebe a karịsịa most bụ nke dị ọnụ ala because ka ndị mmadụ nwee ike ịdị na-abịa ka ebe a nwee ike igrow up more na ọ ya ka anyị ji ere ya like that